Morning Tine Jack. Nde nkhani yapangika weekend yomweyi yokhudza mtsikana uyu dzina lake Tuchanok Donomla wa ku Thailand anali nzaka 17. Tuchanok amakhala ndi bambo ake ndi stepmother ake. Ananena kuti ovutika ndithu eti kuti osachita bwino kwenikweni ntchito yomwe amagwira makolo akewo ndiyogulitsa lese ma fruits mbalimbali mwa msewu pena iye amathandiza akawathandiza amamugawirako 50 baht ndalama ngati zakwawo eti ngati nganena kuti mwina 50 kwacha koma value yawo ndi ili higher nde ndi mmene amakhalira mwana wa zaka 17 nde ati pena amatha kupempha kuti ndikutengana ndi mzanga ndifuna ndipite kokayenda nde amamuvomera kuti ukhoza kupita koyenda ati anali mwana wabwino nde anamuvomera atapempha kuti ndifuna ndichokepo amapita dera lina lotchedwa Pattaya City ndi nzake ana anapempha agogo ake ndalama anamgawirako ndalama ananyamuka nkupita kenako atapita kumeneko kunali ngati ku beach resort chonchika kuli nyanja nde kumapitanso ma tourist ambiri ali ndi nzakeyo akuti mzungu wina wa bambo wamkulu ndithu kwa iyeyo anabwera kutani kumuuza kuti tiye ku room kwanga ndikulipira 1000 baht ati iye anavomera nde analekana ndi nzake uja kuti "Ah, tionana nkuuzana nthawi yomwe ataonane ndi nzakeyo nakasi basi wakumana ndi mzungu waku australia akuoneka kuti ali ndi ndalama ananyamuka kumulondola iyeyo wa zaka 17 kenako nzake kudabwa mpaka na next day Tuchanok sanabwere komanso sanampange contact nde nzake sanachedwe anathamanga straight kukanena ku polisi kuti ndali ndi nzanga watengana ndi mzungu amayenera kubwera by now analowera uku akuti mzunguyo kaya ngati kumene akukhala ndi kwakuti nde apolisi nawo sanachedwe nthawi yomweyo ananyamuka kuyamba kutani kulondola ino ndi next day eti Tuchanok anatengana ndi mzungu pa 25 June ino 26 June nde apolisi analondola mpakana anakafika kumene amakhala ngati kuma apartment kwina kwake kochita rent anthu ongokayenda anafunsa ngati kuli mzibambo wina wake wochoka ku australia anali ndi kamtsikana ka zaka 17 nde eni ake amalowo ananena kuti yes nkuwalozera apolisi anapita straight mu room mwake anakapeza passport ili momo ya mzibamboyo nde anayitenga ndikukhalano pakalikiliki kuti ampeze nakasa amaona kuti iye ndi munthu wotsiriza anali ndi Tuchanok nde apolisi kutuluka pamenepo kuti ayambe kumusakasaka akulandira uthenga kwa apolisi ena ati apeza suitcase mbali ina yake mu suitcase mo muli munthu kuvundukula munthuyo ndani akupeza ndi Tuchanok waphedwa wayikidwa mu suitcase anthu aa nde mzunguyo ali kuti apolisi kalikiliki ena kuthamangira ku airport ngakhale anapeza passport yake amati no chilipo munthu ameneyo we don't think kuti abwereranso kutiko ku hotel anakamupezadi pa airport afuna kuti adzitani adzithawa kaya anapeza travel pass kunena kuti mwina ananena kuti passport yamtayikira something like that anammanga mzibamboyo dzina lake simon carmen wa zaka 45 wa ku australia anangopita kukayenda ku thailand nde kudabwisa kuti sono munthu wangopita kukayenda ku thailand wapeza kamwana kukatenga basi nkukapha nzomwe awankayikira inewe kuti wamupha mwanayo apolisi achita check cctv kuona mayendedwe yake ubwino wake kudera ku malo amakhala kuna cctv anaonekadi a simon atamgwira tunchanokuyo padzanja akuyenda limodzi ulendo kumapita ku room komanso not just that cctv inayi kumuonesa Sim- simon akutuluka akududuluza chi suitcase suitcase yake yomweyo yomwe ampezamo chani ampezamo tunchanok ati anatenga chi suitcase chija kukwera nthuthumula ulendo kukataya kumene anakatayako nde amakana kunena kuti ayi sanamuphe chanchani kenako akunena kuti ayi tinagwirizana kuti ndimulipira 1000 baht ndalama zakumenekoko komano ndinamuuza nditafika ku room kunena kuti sindingakulipire 1000 ndikulipira 500 nde ati anakangana nkhani yake ikuthera pompo sakupitiriza nde anauza makolo ake anapepesa kwa makolo a tunchanok nkuwauza kuti atsikana akuyenera kumakhala careful munthu wapha mwana wa eni ache nde azauza kuti atsikana azikhala careful koma akapezeka olakwa simon amupha ku thailand kuli death sentence chifukwa akumuzenga milandu itatu mlandu o- okupha mlandu opanga zosayenera ndi mwana ndi mlandu o- owononga thupi la munthu nde imeneyi ndi yomwe ikupangika ku bangkok mlandu sanauyambe apereka tsiku posachedwapa zikomo kwambiri